Akuluakulu ndikatere apaso nde ndabweraso. Nkhani yomwe ndabwera nayo pano ndiyokhudzana ndi mzibambo wina ku Mzimba. Basitu kunyamula chigubu cha petulo basi akuti akamusambitse nacho mkazi wake. Akatero ndekuti ndikumubutsatu moto pamene paja bum! Lalalalala. Nkhani zake eh! Zam'banjatu zomwezi. Tifotokoze bwinobwino nkhani imeneyi kuti chachitika ndi chani? Ku Mzimba kuli dera lina lomwe limatchedwa kuti no Suwe. Mu dera limeneli munali mzibambo wina wa zaka 35 dzina lake Kenneth Banda. Chomwe chinachitika ndi chani ndi Kenneth Banda? Kenneth Banda anali ndi mkazi ndipo amakhala limodzi basi banja mukudziwa mmene zimakhalira. Komatu akuti khala ngati Kenneth Banda amamumenya mkazi wakeyo amamuzuza, gender based violence, amamupangira nkhaza. Mzimayiyo ataona aah ndifere ku banja basitu ndikulekana naye mamunayi. Uyuyu Banda ataona zonena kuti mkazi wandithawa aah tiyesetsa kukoka moyo kupita patsogolo one one one one Basitu nkuona kuti ah siugwirabe iyayi. Munthu une ndikupereweratu china chake. Ndikuperewera ndani? Mkazi wanga. Nde ndipanga bwanji? Basitu nde kuyesa kukambirana naye, kuyesa kukambirana naye motere, mkazi uja samavomera, amakana kuti ayi, sindikukufunani iyayi. ndikanena kuti ndatuluka ndazituluka ndazituluka basi kenaka no uyu ataona zoti apa sikugwiratu basitu kukatenga nde kuti chigubu cha petulo mafuta oyendetsera galimoto ende mukuziwa zonena kuti amene aja akangogwira moto sizimakhala zamasewera mmakomomutu mmakwalalamu ngati agwira wakuba mukudziwa kunena kuti amalangira chani basitu anthu kumuwaza petulo ndikumuotcha apapa nkhani yake inali yonena kuti Mzibamboyi amafuna akamuotche mzimayiyo. Akangomupha basi kukangomubutsa nanga si akundikana kuti ndipanga bwanji nde iyeyi ngati akukana kuti sakufuna akhale ndine sindingaloleso zonena kuti mamuna wina amukwatire mkazi ameneyo basi ndekuti solution ingokhala yonena kuti no basitu nde ndikangomuyatsatu ndikangomuphatu basi. basi kupita kumene kuja ndekuti ndi laita yake kunena kuti napapa ndikakamuwaza ndekuti mafuta amenewawa kumusambitsa nawo kumbutsa pati pomwepo now what happened kufika kumene kuja anthu anapezeka kuti apanga intervene basi munthu uja ndikugwidwa kuleretsa zanizani basitu ndikumtengera ndekuti ku polisi Izitu zinkachitika ndiye kuti pamene panali pa 26 January chaka chomwe chino cha 2026. Tikuti ku Kusuwe kumeneko ku Mzimba. Amene mmakhala ku Mzimba cha kumenekoko nde mukudziwa bwinobwino zomwe tikukamba za dera lanu. Now what happened next munthu uja anapezeka zonoti wamangidwa. Ameneyutu Kenneth Banda. Atammanga choncho basitu ndikumtenga wautali kupita naye nde kuti ku police, wakhala kumene kuja kumayendera nkhani ija nde kuti kupita ku court chani mpameneno wagamulidwano kunena kuti ameneyu akuyenera akagwireno ndende zaka 4. ndiye kuti akagwire ntchito yake ija yakalavula gaga chifukwa chonena kuti anali ndi zolinga zonena kuti no aphe munthu zomwe ndiye kuti ndi zolakwika malingana ndi malamulo anakatha kubweretsa mabala opweteka komanso ndiye kuti mwina kumchotsera munthu moyo wake kuziona bwinobwino kumfunsa iye akunena kuti ayi inetu ndinaledzera nde sizoti ndinali ineyo chani chani sindinali bwinobwino sindinali nomo chani komano nde kuti mboni zimene zinaona zimene zinadzaleletsa zati ayi mmene tinkakugwira iweyo sizoti unali utaledzera ya unali uli bwinobwino you were in your right mind unkaganiza bwinobwino and unkadziwa chimene umachita at the end of the day pamene pajapa chipanda ifeyo nde kuti kuti no kulowererapo unakapezeka zoti waro wamupha munthuyu pamenepo pamene munthu uja waponyedwa ndithu kuwaya kuti nde kutino akaseve jele nkhani ngati izizi ndizodabwitsa kwambiri kufuna kuwotchana ndi petulo nkhani zake tikufuna kubwererana m'banja koma mukati mumvesese bwino bwino banja linatha chifukwa chani akutitu nkhani zake ndizonena kuti iyeyo anali abusive amamutani amamumenya mkazi wakeyo amamchitira nkhanza ende izi zimakhala zikumachitika m'makomo azimayi akuzuzidwa kuzuzidwa enanso ali ndi azimayi abwino akazi zawo abwino koma nde kuti ukhuluku akatere apange zosokonekera eye atere zibwezi chani osamsamala mkazi what will happen next mkazi ujano akakhala kuti watopa ndikupita kapena wina wamutenga ikhaleno basi ino nde kuti chani ino tsopano iyayi sindikufuna ameneyu apite ukumkakamira bwanji ngati umampanga abuse munthu amene umamukonda sumamuchitira nkhanza eya I think eh, tatolapo one or two lessons guys we are back now makamaka ndi maupdate athu aja timabweretsa tinkhani makamaka timaskando tomwe tikuchitika timilandu nde apa tabweranso nawo i think we have been able to get some microphone nde tikha tikumayenda limodzi subscribe ku malawi trends tv tipangeni follow ku tiktok amene mmatipeza ku malawi trends tiktok komanso ndekutitu amene muli ku facebook you can also ndekuti follow us kumenekoko. Akuti.